henry chipembere anamangidwa polimbana ndi atsamunda chakufwa chihana anazunzika polimbana ndi kamuzu leronso ambiri akumangidwa polimbana ndi chakwera wakupha akuluakulu za kafolo boma linali m'manja mwawo nthawi anali nayo koma alephera kugwiritsa ntchito tangotsala ndi miyezi kupita chisankho ayambapo kumanga anthu nkhani ya salima shuga ndinafotokozapo muthalika anabweretsa kampani 2018 40% share ndi boma private sector 60% udindo wa chairman umapita ku mashareholder ochuluka mu nthawi imeneyi shirish betgiri wa ku india ndi amene amatsogolera mwamva zoti afuna kukumangani pa lero timayembekeza kuti mukhala muli ku polisi Ah, inenso ndikungomva eh? Eh, inenso ndikungomva kungoona kuti kukhala ngati akuti mwakuti mwakuti koma ineyo sinauzidwe china chilichonse and ine ndilipo and ndikudziwa kuti sindinalakwe china chilichonse ayi and eh, ndikupitirizabe ntchito yanga kugwira yomuteteza Peter Mutharika ndipo ndidzamutetezabe ndipo ndikanamuteteza palibe munthu amene angandiopseze chifukwa choti ndikutani ndikunteteza Peter Mutharika iyayi ndi ntchito imene ineyo ndinalolera kuti ndikhoza kufa ndikhoza kumwalira chifukwa choti ndikunteteza Peter Mutharika ende amalawi ayembekezere kuti Peter Mutharika sangapangidwe chipongwe ndipo sizingateke ngati ifeyo tilipo sizitheka Ndipo ndikubwerezanso, sizingatheke. Kodi simukadzipereka ku police? Iyayi, nkhani imeneyoyo ine sindidalandire. Ukakhala kuti munthu ukufunika umauzidwa. Umayimbiridwa foni, ukufunika. Akakuitana, munthu sujomba. Posachedwapa anandiitana kuti ku police komweko pa 3. Ndinapitako atandiuza kuti ndipite. Posachedwa pomwepa apolisi omwewo anandipanga attack pa Shoprite. Posachedwapa apolisi omwewo anandipanga attack ku Lilongwe. Dziko silikudziwa zonsezi kuti zikumachitika ndi chani koma tsiku lina lake ndati tsiku lina ndidzamaliza mawuwo. Pa kampeni ya 2020 mcp inapempha ndalama kwa shirish anawakaniza atawina boma sauzi ndege anapitako ngati nduna anatumiza polisi ndi kumanga maindiya ogaya shuga m'masiku ochepa anawatulutsa atapereka belo ya 8 miliyoni mwachidule shirish betgiri samagwirizana ndi katangale mcp ikamuza dilu amawakanira potero chakwera anayamba plani yofuna kumuchotsa dziwani kuti 40% share ku Salima Sugar inali m'manja mwa Green Belt Authority. 2021 MCP inasankha Webster Kosam kukhala mkulu wa Green Belt. Pamenepa zikutanthauza kuti amachita represent 40% ya boma ku Salima Sugar. After weeks ali pa mpando umenewu anatulutsa mabodza onena kuti mwenye wasolola 300 million dollars apolisi anathamangira komweko anammanga kumulanda ofesi nyumba ndi galimoto pamene anali ku ndende chakwera anasankha kosamu kukhala chairmani wa salima shuga zimenezi zinali zodabwisa chifukwa udindo umenewu umapita ku majority shareholder mu nthawi imeneyi ma shareholder 60% anali amwenye komabe by fire by force mcp inayika kosamu akulu amenewa ali ndi mbiri yachabe as a lawyer by profession anaba 48 miliyoni mu 2020 ndikunena pano malawi law society inampatsa bani ya 2 years and a half anamuuza kuti asayimire mlandu uliwonse ku makhoti komabe chakwera sanawone zimenezi anamusankha kukhala bwanamkubwa ku salima shuga atayamba ntchito amalemba macheke ofuna kutenga ndalama ku akaunti ya kampani koma banki amamukaniza anayesera kusintha masiginetare anamukanizanso payment yoyambira 3 million kupita kutsogolo ya salima sugar imadzera ku cdh bank webster kosam amatumidwa ndi chimwendo kumalemba macheke a 20 million 20 million kuti atenge ndalama a banki anamukaniza ataona kuti zavuta mcp inayitanitsa forensic audit audit imeneyi inachitika mwezi umodzi koma analandira 623 million akuluakulu normal audit imatenga miyezi itatu 4 weeks planning mwezi umodzi fieldwork komanso 4 weeks compilation of report Ku Salima Sugar anapanga oditi mwezi umodzi ndi kulipidwa 623 million. Anti-Corruption Bureau ikudziwa zonsezi, sanachite kanthu. Webster Kosam is one of corrupt lawyers ku Malawi. Atafika ku Salima Sugar, ma CCTV kamera anawonongeka. from there shuga anayamba kusowa tikukumbukira kukalonga apolisi anagwira mathiraki 7 a shuga mapepala a mra invoice ya salima shuga panalibe kafukufuku amatiuza kuti mwini wake wa mathiraki anali chimwendo komanso nick chakwera

jaji amene anaika chiletso masauko msungama loya komanso membala wa mcp tikukumbukira mu august 2020 chakwera atawina anampanga promoti kukhala jaji mbuyo monsemu anali loya anamuthandiza chakwera kuwina mlandu wa chisankho atalowa mboma anampanga promoti kukhala jaji ndi amene anaika injunction ya kosamu last year mu november anagamula kuti kosamu ndi bwana ovomerezeka kusalima shuga lero polisi yamanga mwanamveka ndi anzake pofuna kubisa zoyipa zimene akupanga kosamu akuluakulu 623 million ya forensic audit amene anatenga ndi colleen zamba mathiraki 7 a shuga anatulutsa ndi chimwendo banda ma cctv kamera amene anaononga ndi kosamu tikukumbukira mbuyomu kamajeketi ataononga system ya immigration anapanga blame dpp atatseka adimaki ndi kugulitsa chimanga anapanga blame mutharika black box ikusungidwa mchakwera koma omangidwa kukhala sulemani kusowa kwa mafuta ndi forex akupanga blame archbishop msusa ngakhale kukwera kwa zinthu pamsika akudzudzula dpp dzulo amanena kuti amalawi tipirire akufinya zithupsa kuongola mafupa ndiye timafunsa kuti tipirira mpaka liti And within the first two years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in two years, I will resign. pa kampeni analonjeza zinthu zabwino fetereza shuga mafuta ochipa anapitiriza kunena kuti akapanda kukwanitsa malonjezo adzapanga lizaini 2 years lero waona kuti chisankho chayandikira akunena kuti amalawi tipirire 5 years amaphulisa mafinya amaongola mafupa mafupa amako 2022 chakwera anapanga deal ya fertilizer ku dubai eisenhower mkaka anazemba ndikutenga 1 million dollars zitaululika chakwera anakwiya ndi kumuchotsa unduna ambiri mwakhala mukudabwa a mkaka former secretary general anachotsedwa unduna chifukwa chani nkhani yake inali imeneyi achakwera amapanga deal ya chinyengo ku dubai amafuna kugula fetereza eisenhower mkaka ataidziwa anapita kwa mwenye ndikutenga 1 million dollars ndalama imeneyi anapenga nayo amafuna kutsegula banki chakwera atazindikira kuti amuyenda pansi anamuchotsa unduna eisenhower mkaka vitumbiko mumba akuthandiza chakwera kuba ndalama ndi kumakasunga kunja zaka zisanu zoyamba za ulamuliro wangazi timve zowawa pamene tiwongola mafupa opotoka ndiye chiphulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi amalawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno chifukwa ndikudziwa kuti mu zaka zisanu zikubwerazi amalawi adzasimba lokoma corruption nkhanza kupha zili m'magazi a mcp ku mbowe mcp inakhapa opposition polisi inapanga blame opposition chikangawa mcp inapha chilima ndikumanamizira chilima yemweyo akuti anafuna yekha kupita umaliro palibe anampasa ndege anayenda njira yolakwika this and that chabwino ngati zonse mukunena zili zoona mukubisiranji black box ukangowafunsa motero akutumiza apolisi kumanga anthu milandu yake akunena kuti libel and slander what is that lero angamatiuza lero pa radio kuti voterani kokoliko voterani tambala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo apa imeneyo ndi mcp dunduzu atayambana ndi kamuzu nkhani ya nkula galimoto yake inagwera mu mtsinje ku zomba augustine bwanausi atayambana ndi kamuzu anamwalira pa ngozi ya galimoto francis madinga atayambana ndi john tembo anaphedwa pa ngozi ya galimoto samora machero atamba ndi kamuzu ndege yake inaomba phiri agadama atakhulana ndi john tembo matupi awo anapezeka mgalimoto kumwanza saulos chilima atasemphana ndi chakwera nkhani ya mgwirizano ndege inagwera chikangawa 5 miliyoni ya chipepeso mfuti ya bodyguard malovu mikodzo magazi zonse zinabedwa akuluakulu history is the best teacher

mulandu wopha a Gadama, mulandu wopha a Matenje, a Twaibu Sangala, a Chiwanga, kupha kwa chisoti mwa nkhanza. Inu mukudziwa kuti a Gadama anali Mkhristu wa Chikatolika. Akwaakhoma msomali pamutu anagwira korona yache. A Tembo mkundipheranji? mukundiphera pa chifukwa chani vanthu folo nthawi imodzi kwaunjika mgalimoto ndikukataya kumwanza ati galimoto achite ngati yachita ngozi munthu amene angati president nde ife pano tikumanga kuti 2025

we want Malawi Congress Party to stay forever and if we want it to stay forever we have to continue sacrificing. lero angamatiuza lero pa radio kuti voterani kokoliriko voterani tambala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo